ekene m unu ndị be anyị ndị na-ege anyị ntị dịka anyị na-anabata unu na GCK kwa ụbọchị nke taa ihe ndị anyị na-ewetara unu kwa ụbọchị echiche anyị bụ na ọ na-eme ka ị wụrụ onye a na-enwogharị kwa ụbọchị ka ị wee bie ndụ ahụ nke Chineke kwadoro maka gị onye ọzụzụ atụrụ Kumuyi bụ onye na-atụsa ozi gbasara Jizọs Kraịst ruo ụwa mba niile n'ihe karịrị afọ iri ise o nwere ihe ndị Igbo na-asị na otu onye anaghị amụ nwa mmadụ niile nwere onye na-enyere ya aka n'otu akụkụ ma ọ wụ nke ọzọ wee wụrụ mmadụ n'elu ụwa anyị pụtara o nwere ike bụrụ onye nkụzi gị o nwere ike bụrụ nne na nna o nwere ike bụrụ nwunye gị ma ọ di gị ma ọ bụrụ onye agbata obi ihe akwụkwọ nsọ na-eme ka anyị mata bụ na chineke nna bụ onye enyemaka dịka anyị na-atụkwasị ya obi dịka onye ọzụzụ atụrụ Kumuyi na-eduru anyị wee gaa n'akwụkwọ nsọ ugbu a ọ ga-egosi anyị ka chineke si wee wụrụ onye enyemaka anyị ahụ nke na-adịgide ruo ebi ebi n'ọlụ ndị ozi isi iri na anọ amaokwu nke asatọ Na Listra, otu nwoke na-anọdụ ala nke ụkwụ ya abụọ na-enweghị ike, bụ onye ngwọrọ site n'afọ nne ya, onye ọ dịghị mgbe ọbụla lee anya, onye ọ dịghị mgbe ọbụla o jererị ije, onye ọ dịghị mgbe ọbụla o jererị ije. Kedu ka ị ga-esi sị na nke a bụ ọnọdụ anyị? Na nke mbụ, ọ pụghị ije ije na nke onwe ya. na-enweghị inye aka na-enweghị ike na-enweghị onye ọbụla nke na-ebulite ya na-enweghị ihe ọbụla nke ga-enyere ya aka na-enweghị ike ọ pụghị ime ihe ọbụla nke a bụ ọnọdụ nke mmadụ ọbụla nọ n'ụwa a a mụrụ anyị n'ime ụwa a ọ bụ ya mere David ji sị n'ime mmehie ka nne m tụrụ ime m n'ime ajọ omume ka a mụpụtara m n'ụwa a n'ihi gịnị mmadụ niile kemgbe Adam dapụrụ n'ogige Iden mmadụ niile wee bụrụ ndị na-enweghị olileanya ndị na-enweghị enyemaka ewezụga chineke ọ dịghị ihe anyị pụrụ ime ọ bụ ya mere Job ji sị na mmadụ ọbụla nke nwaanyị mụpụtara n'ụwa a bụ onye rụrụ arụ n'ihi na ewezụga enyemaka nke si n'eluigwe mmadụ apụghị ime ihe ọbụla mmadụ apụghị inwe ike na nke onwe ya iguzoro kpọmkwem guzoro guzosi ike ọ dịghị ihe ọ pụrụ ime na nke mbụ nke a bụ ọnọdụ mmadụ ọ pụghị ije ije na nke onwe ya gị nwa apụghị ije ije n'ụzọ kwesịrị ekwesị n'ụzọ ziri ezi ị pụghị ịgarute ebe chineke nọ na nke onwe gị n'ike nke onwe gị na-enweghị ike chineke na onwe gị ọ dịghị ihe ị pụrụ ime ma ekele rịrị chineke taa na kraịst nọ n'ebe a n'akụkụ ebe ahụ ị nọ kraịst nọ n'ebe ahụ ebe ọbụla gị nọ n'ụlọ gị na nzukọ gị maọbụ na ụlọ oriri na nkwari ebe ọbụla ị nọ na-ege ntị n'ụbọchị taa ngọzi chineke na-erute n'ebe ị nọ ihe ị pụghị ime na nke onwe gị onye nwe anyị ga-emere gị ya taa n'aha jizọs lee anya n'ebe ahụ anyị na-agụ onye na ọ dịghị mgbe ọbụla o jere ri ije onye na ọ dịghị mgbe ọbụla o jere ri ije o jibeghị ụkwụ ya gaa ije n'onwe ya nye ya enyemaka enyemaka nke a na-ahụ anya nke ime mmụọ nke agụmakwụkwọ nke echiche nke ụbụrụ isi ọbụladị na enyemaka ndị a niile nwoke a apụghị ije ije na nke onwe ya ọ dịbeghị mgbe ọbụla o jere ri ije n'ihi na otu ihe ka anyị na-agabiga n'ụwa a anyị wee sị o ọ bụ na m ga-enweta inye aka enyemaka nke mmụta apụrụ m ibilite gaa ije apụrụ m ịrụ ọrụ apụrụ m ịga ije apụrụ m ịga ebe ọbụla apụkwara m iru eluigwe gaa ije kpọmkwem iru eluigwe ma ewezuga enyemaka nke Chineke o nwee ihe ị nwere ime enyemaka nke mmụta enyemaka nke okpukperechi enyemaka nke omenala enyemaka nke mmadụ apụghị inyere gị aka n'ụzọ ọbụla ị pụghị iru eluigwe n'ike nke onwe gị Ma dị ka ị bịara n'ebe a taa, ị bịawa ebe ziri ezi. Ugbu a, ka anyị tụgharịke n'uche n'ụfọdụ ihe ole na ole. Nke mbụ, Jizọs Kraịst bụ ụsa nke ime mmụọ wee nye nsogbu niile nke anyị na-eche anyị aka mgba n'ụwa a. Jizọs Kraịst wụsịrị ọbara ya n'elu obe ka anyị wee wụrụ ndị a gbaghara mmehie niile anyị mere, wụrụ ndị a nabatara n'Alaeze Chineke. nke abụọ jizọs kraịst n'onwe ya bụ onye zuru oke o biri ndụ mmehie na-adịghị na ya ihe ọ pụtara wụ na ọ bụrụ na ị nabata jizọs kraịst ị ga-enwe ike ahụ nke akwụkwọ nsọ kwere nkwa na anyị pụrụ ibi ndụ nke mmehie na-adịghị na ya dịka jizọs kraịst onye na-enweghị jizọs kraịst bụ onye ikpe mara n'ihi na ọ gaghị enwe ike ibi ndụ na mmehie na-adịghị na ya nke atọ jizọs kraịst bụ ụsa wee nye nsogbu niile na ihe mgbu niile na-eche mmadụ aka mgba n'ihu taa ya mere jizọs kraịst onye nabatara ya wụ onye nwere amara ahụ ka mmụọ nsọ wee wụrụ onye enyemaka ya ihe okpukperechi na-apụghị imere anyị ihe mmụta na-apụghị imere anyị ihe ọgụgụ isi mmadụ na-apụghị imere ya ihe mmepe obodo na-apụghị imere ya anyị kraịst ga-emere gị ya n'ụbọchị taa Nwoke a nke atọ ọ dịbeghị mgbe o ji ụkwụ ya gaa ije dị ka ndị ọzọ. Ọ hụrụ ha ka ha na-eje ije. O o nwere akpịrị ịkpọ nkụ, nwee agụụ n'obi ya ka o jee ije, ma ọ pụghị ije ije. Ị maara ọtụtụ n'ime anyị, anyị anụwo maka Ịnọk, anyị anụwo maka Noa, anyị anụwo maka Ebraham, anyị na ndị a jere ije ha na Chineke so jee ije. Anyị wee sị, O, achọrọ m ije ije dị ka ha. I wee nwaa oke gị. Ị chịtaghị aja, na i kpebiela na ị- ị- ị- i foro ntutu taa sị na ị ga-eme dị ka ha na ị ga-adị mma karịa ma otu abụghị n'ezi ha niile kụrụ afọ n'ala nwoke a apụghị ije ije dị ka ndị ọzọ jere ije gị onwe gị apụghị ije ije na nke onwe gị ma ọ bụrụ na ike chineke abataghị ị pụghị ije ije dịka daniel dịka samuel dịka ndị ọzọ bụ ndị akatamkpo anyị mara n'akwụkwọ nsọ ị pụghị ije ije dịka ha n'ihi na ike chineke adịghị ọ ga-ewere amara chineke ịbata n'ime ndụ gị naanị amara ahụ amara ahụ dị ebe a n'ụbọchị taa amara ahụ dị gị nso n'ụbọchị taa amara ahụ ga-arụ ọrụ na ndụ gị n'ụbọchị taa ekpere m bụ na amara ahụ nke nyere enọk aka nke nyere noa aka nke nyere abraham aka nke nyere samuel aka nke nyere pọl aka nyere ndị ọzọ aka otu amara ahụ otu ike ahụ ga-adakwasị gị n'ụbọchị taa ọ ga-enyere gị aka asị m na ọ ga-enyere gị aka ọzọ nwoke a agabeghị ije n'onwe ya nke abụọ ọbụnadị i nyekwara ya aka ọ pụghị ije ije nke atọ ọ nwara oke ya ma ọ pụghị ije ije dịka ndị ọzọ ugbu a dịka a mụrụ ya Ele anya ọ hụla nna ya ka o biliri gaa ije, na-agagharị, pụọ, bata. O wee dị ka- dị ka ọ na-ahụ nna ya, ọ sị, O, dị ka nna dị, otu a ka nwa ga-adị nụ. Ka m guzo ọtọ gaa ije dị ka nna m, ka m jegharịa dị ka nna m. Ma otu abụghị n'ezi. Ọ dịbeghị mgbe nwoke a jere ije dị ka nna ya. O nwere akpịrị ịkpọ nkụ, nwee agụụ. Ọ chọrọ mana o kweghị ya. O nweghị ike ịga ije dị ka Nna ya. Anyị nwere Nna n'eluigwe. Ọ chọrọ ka anyị jee ije dị ka ya onwe ya. Ọ chọọkwa ka anyị na ya soro na-ejegharị. Ọ bụ Nna anyị. Ọ bụ onye kere anyị. Ọ bụ onye kpụrụ anyị. Ọ bụ ya bụ Chineke nke eluigwe na ụwa. Ne, ọ, anyị wee na-eche, ọ bụrụ na m ga-eme ihe nna m na-eme, ma anyị apụghị. N'ihi gịnị? A mụrụ anyị dị ka ndị ike na-adịghị. Ike nke eluigwe adịghị n'ime ndụ onye ọbụla. Ọ dịghị n'ime onye ọbụla Chineke kere ruo mgbe ike Chineke ga-abata n'ime ya. N'eziokwu, ije ije dị ka Chineke ka anyị na-akpọ ịsọpụrụ Chineke, ịdị ka Chineke, ibi ndụ dị ka chineke ikwu okwu dị ka chineke dị ike dị ka chineke gaa ebe ọbụla dị ka chineke merie ọnọdụ niile mgba ịma aka n'ihu niile dị ka chineke onye nwe anyị ga-emere gị ya nwoke a adịbeghị mgbe o jere ije na nke onwe ya ọ pụghị ije ije mmụọ nsọ chineke na-ebi n'ime mkpụrụ obi onye ọbụla bụ onye chegharịrị na mmehie ya wee nabata jizọs kraịst inye anyị ike ibi ndụ dị ka jizọs kraịst biri ndụ na-atọ chineke ụtọ enyi m ọ bụrụ na ị ghọtabeghị ihe a na-ekwu maka mmụọ nsọ taa ohere ị nwere ịbụ onye a zọpụtara dịka onye ọzụzụ atụrụ kumuyi na-abịa igosi anyị akwụkwọ nsọ ugbu a ọ ga-egosi anyị ka chineke si wee rọpụta jizọs kraịst inye anyị nnwere onwe ya na nzọpụta site na jizọs kraịst ma nyekwa anyị mmụọ nsọ ahụ nke pụrụ ịnọ n'ime mkpụrụ obi anyị were ndụ gị nyechasịa kraịst ugbu a site n'okwukwe site na amara chineke a ga-azọpụta gị Ọ bụghị n'ike nke onwe gị, ọ bụ onyinye nke Chineke. Echena ka ị nwee mmetụta ma ọkwanụ ka okpofufu kpoo gị ka tupu ị mata na ị bụ onye a zọpụtara kama ghọta nke ọma na ngwa ngwa ị kpebiri jide onye nwe anyị Jizọs Kraịst sị o ị bụ onye nzọpụta m nzọpụta eruwo gị aka gwa onye nwe anyị kpebie n'obi gị sị ya onye nwe anyị na i meela asị m gị na e mewo ya welite otu aka elu dịka i guzo ọtọ aga m ekpere gị ekpere chineke nna ana m akpọku gị n'aha jizọs na-ekele gị n'ihi ọkpọku nke ị nyewere onye ọbụla nọ n'ebe a ọkpọku nke nzọpụta a, nke nchegharị nke dịrị mmadụ niile nke na-akpọku aha onye nwe anyị onye nwe anyị ana m arịọ gị dịka nkwa gị si dị nke na-adịghị agha agha gbaghara onye ọbụla mmehie ya n'aha jizọs ana m arịọ gị onye nwe anyị ka ike amara inwe ọkpụkpụ azụ agbamume nke ya na nzọpụta na-eso abịa ka ọ bụrụ ihe nketa nke onye ọbụla ugbu a n'aha jizọs ana m arịọ gị chineke ka nzọpụta na-abata ha wee laa na be ha maọbụ ebe ọbụla ha na-aga ike nke ha ga-eji guzoro kpọmkwem guzosi ike guzoro n'ezi omume guzoro dịka ndị bụ ọpụrụ iche guzoro maka jizọs dịka ndị na-eso ụzọ kraịst n'ime mmụọ n'eziokwu nye onye ọbụla n'aha jizọs ekele dịrị gị onye nwe anyị n'ihi na anyị ma na ị zawo anyị arịọ n'aha jizọs ngwa welie otu aka gị elu bikwasị aka gị n'ebe nke ọzọ ị nwere nsogbu chineke nna anyị na-akpọku gị n'aha jizọs anyị na-ekele gị n'ụbọchị taa anyị ma na ị gbanwebeghị ike gị agbanwebekwaghị nkwa gị adịghị agbanwe anyị maara na ihe ọbụla nke anyị rịọrọ n'aha a bụ aha jizọs na ị ga-emere ya anyị n'oge dị ka nke a nye onye ọbụla nọ n'ebe a ma onye ọbụla nọ n'ebe nke ọzọ nye onye ọbụla nke na-ege anyị ntị nke nọ n'ọwa ozi ike chineke na-ezute ha ugbu a ana m arịọ gị onye nwe anyị na nrụpụta ọgwụgwọ nke si n'eluigwe ka o rute onye ọbụla aka n'aha jizọs ka anya kpuru isi bụrụ ihe mepere n'aha jizọs ihe niile zara aza n'akụkụ ahụ ọbụla tikpọọnụ n'aha jizọs ntị chiri echi ekwughị okwu pụọnụ n'aha jizọs ihe zara aza aka mkpumkpu n'azụ maọbụ ọkpa zara aza n'ebe ọbụla laanụ n'aha jizọs onye nwe anyị ana m arịọ gị ọrịa ọbụla ka a sị na adịghị agwọta agwọta maọbụ ọrịa kansa maọbụ ọrịa ọnya afọ maọbụ ọrịa ụkwara nta ana m enye iwu ka ha niile laa n'aha jizọs ndị nwere ahụ mkpọnwụ maọbụ nkwarụ n'ụdị ọbụla maọbụ ndị na-adịdịghị aga ije ma ọlị guzo n'ọtọ guzosi ike n'aha jizọs ọrịa nọ n'anụkpa arụ gbafue ọrịa ekpenta gbafue ọrịa koro covid-19 gbafue n'aha jizọs ọrịa obiri n'aja ọcha laa n'aha jizọs ihe ọbụla bụ arịrịọ ụmụ gị na-arịọ gị zaa ha ugbu a n'ebe ọbụla aka ekpe aka nri ihu azụ n'ebe niile na mba obodo niile onye nwe anyị ana m arịọ gị ka ihe ịrịba ama na ọrụ ebube were ọnọdụ ugbu a n'aha jizọs ana m arịọ gị chineke anyị ka ihe ịrịba ama dị ebe niile ike nke chineke pụta ihe n'ebe niile onye nwe anyị akụkọ otuto n'ọnụ onye ọbụla ekele dịrị gị onye nwe anyị n'ihi na a ma na ị zawo ekpere a anyị arịọ n'aha jizọs

nke bụkwa mgbasa oziọma nke ozuru mba ụwa ọnụ anyị na kumuyi onye mgbasa oziọma na-enwe anyị na-ekwu ị na-anwapụta ịhụnanya Chineke nke karịrị nghọta nke mmadụ na mmasị o nwere ịtụziri gị aka na ịnọnyere gị ụbọchị niile nke ndụ gị ọ bụ ọyị nke na-anọ nso karịa nwanne onye nwere ike ịdabere na ya obi anyị na-asụ kpọ n'ọṅụ ndị be anyị maka na unu sonyere anyị n'ụbọchị nke taa na gck kwa ụbọchị ụzọ kachasị mfe anyị na unu ga-esi na-akparịta ụka bụ site n'ọwa ozi anyị nke bụ gckhq.org/connect n'ebe ahụ ị ga-ahụta ụfọdụ ihe ndị anyị na-ewepụta iji wee nyere gị aka iji wee mee ka ị na-eto eto n'ije okwukwe a nke gị na jizọs kraịst bidoro biko mee ka anyị mara ka o si wee dịrị gị a ga na-ekpere gị ekpere ọ na-agụsi anyị agụ ike ịhụ gị ka ị na-esonyekwara anyị n'ọgbakọ gck nke ọzọ nke na-abịanụ daalụ